esere mmụọ nke ị na onye ịjọ mmụọ ya enye esi na nke mee nsogbu ọ na-agọdọ m njụ ọgọ ọ yi iwe ọfọdụ iwe ọfọdụ oge ụlọ ọgọdọ m njụkwa ọgọ ụmụ na ahịa eleghị ife dogo ụlọ osi bụ nsogbu how can you explain na edo nne ewu ewu ozi a

izu ohi gagharịgido anyị gbanwe ndị mkpa ọka nwee ihe akwụkwọ nju ọfịa eji akpọ mkpa ọka be anyị nye anyị kwuru na ha nwere akwụkwọ nju ọfịa ha nwere ati iburu intention na ka ịkpa mmadụ bụ na onye ọbụla ntị na anya ịbịa ka mmadụ ịgagharịgide ebe ahụ ịgagharịgide gị nju ọfịa chụpụrụ you wandering chiri ebe ọ na-achọtazila ya ụlọ

wee o nwere ike mgbe gboo a na-emere ife ahụ mmadụ ka young age ị ga-ericha anya ije ụwa wee machetazi ife ị ya-eme ị na-akpọtụzi the thing na-enye command onye kwagoro na ikwetago nọ imegoro ka onye gwa ụlọ okwetago sef ọ dị normal respectable noble man that we are expecting to teach mmadụ ewu ọ ga-adị enyegoro gị ọmarụgoro na onye a nọdụ N'ọchịghata serious n'eziokwu. before o megoro osteki kwa traiwa emere onye ahụ ife o kwesịrị ime so n'ife na-eme mmụọ niile at the end of the day you realize that all of us are worshiping the same thing all ọ bụ harness ya energy dị na the universe ma ma potentiate ya otu ọ ga-esi wee rụọ ọrụ oyibo ka ndị nna anyị ejighị ka ha wee kọwa ife ha na-eme

asị na ike adịghọkwa na mmiri ihe eme feet washing why na ejighị eme oil washing why water ee ajọ ọkara gụrụ egwu gụọ sị egoro esiwe esiwe ọ mmiri Ọ mmiri ka eji asacha ife ruru unyi. Is the, is the water in the power, the water energy that is used to cleanse and purify. So ndị gboo ghọtara ife niile ahụ, we always look at them as na ha amaghị ife. I was reading, I was reading something about Russian scientists.

police ndị mmụọ wụrụ alụsị ọgwa ya eji eme nke ị na-akọwara ha nsị ha dị ụdị mmụọ a na-efe efe dị anụ mma mmiri a alụsị na ka ama mmiri ife eji eme eji mmụọ a a na-enye mmụọ command ihe ọmụmụ ife ijewe a alụsị ife agwọlụ agwọ ka a na-enye command it's like ebe akwụkwọ nna gị ịchara nje nna gị ụtọfụ ife ahụ ị na-agwa ele ọ na ọ chọghị ka ime ihe mana ife agwọlụ agwọ ife igbotalụ wee nye terms and condition ka ị ya ada agwa ife ahụ anyị enye mmụọ as in the real mmụọ enweghị ka na itemize ife mmụọ ndị mmadụ na-ebi different mmụọ dị different tinu mmụọ na alụsị ma ọ wụ ọgwụ agwọla agwọ ị chọọ ịkpa ike na pụọ jee gwọta ọgwụ a na-enwe terms and condition ọ na ọgwụ alụghị etufuo ọgwụ jee chọta jee chọọ akwa ọzọ ekwe na ọ na omeghe akwụsị igbuli ya ife na ọ na omeghe akwụsị igbuli elu mana meni aja anyị bụ ụnụ ọwụ ụnụ na ana isi otu a ị na-akọta ị na-akpọ anyị mmeri nye command ihe meni ya na ahụ ihe meni ya aja anyị ihe meni ya aja anyị ihe meni ya bụ maka this is a natural forces you can't command nature I command you rain fall now. Ị na-eme nkọyeri. You can only appeal. Ọ workọọ fine. Ọ na ọ work or ife mere like ife reason no ju wee work. That's nature. Mana ife agwọla agwọ man made gods. Onye ka ị ya

mana ndị kịta na-agwọ ọgwụ mana ha aghọtaghọ or I want to believe na ha na-aghọgbu onwe ha na ha aghọtaghọ because na ya ama na ọnwụ They are deceiving themselves. yes they are, they are trying to deceive themselves ihe amalele ihe ama

with the ordinary man. Oche emecha ife dị ike agbaghị ọbụbọ ọnụ. Mgbe mgbe time luzie ihe eme ife. Etinye ba na-eti ndụrụ. Ịchọwazie ịchọwa otu ị ya-esi escape from the consequences. Ịchọ ya ịkpa ike na ndị mụ ife a na-alụ ya agwa ya ife a ya ime odogwu

ije ndeba ije ndeba onwere ndị ajọ ọfịa mere ngopụ mmetụọla agwụzi na ọfọ ozi echali mmụọ tụrụ akụatụegwu ka ajọ ọfịa darọ na abụ ha ya agwụzi na ọfọ dute akụatụegwu obute ego gwa ha na akụatụegwu abụrụ na onye mbụ ajọ ọfịa